igbo ndị ọma enwe mmadụ ndị ihe niile na-emezuru ndị a na-agọzi n'eke na-agọzi ha n'orie na-agọzi ha n'afọ na-agọzi ha nkwọ ọkwa na mmemme igbo ekunie ka anyị nọ n'ime ya odozi akụ chinyere aleke ogbonna ka a na-etu ambasadọ ọkwa ya bụ oche ya kpọmkwem egwu ime egwu nyo ịbara abara na-amụke dịka anyanwụ ụtụtụ ana m asị ihe anyị ga-eleba anya n'ụbọchị nke taata bụ okwu ọkwụrụ okwu ndị Igbo na-ekwu sị ọ bụ ilu bụrụ ụka sị ụkwa ruo oge ya ọ daa ụkwa ruo oge ya ya mee gịrị ya daa a ga na-ajụ sị kedu ihe nke a pụtara ọ ma na otu ụkwa si ebu fuo isi buchaa oge buchaa ogbe ụkwa na-anọkete daa ma ewezụga ndị obere obere ahụ na-adachiri elu elu mgbe ụkwa bụrụ ezigbo ụkwa ya saa ruruo n'isi ya ya mee gịrị ya daa baara ndị nwe ya uru ha buru ya machawa ya e mewe aga m eri ụkwa aga m eri ahụ kedu ihe ọ pụtara n'ebe anyị bụ mmadụ nọ na ihe ọbụla nwere mgbe ihe ọbụla nwere oge mmadụ nwere mgbe o ji ehi ụra ị nwere mgbe e ji eteta eteta e nwere mgbe i ji asa ahụ e nwere mgbe i ji aga mkpochi e nwere mgbe i ji agụ akwụkwọ ị nwere mgbe i ji ihe ọbụla ị nwere mgbe i ji ekpe ekpere ụkwa ruo oge nke ọbụla ruru mgbe a ga-eme ya e mee ya mgbe ahụ ya adịghị ya wụ ihe mere nwa mma ya wụ ihe mere nwa mma a na-asị ihe onye ruru abụghị ụsa nwoke ọbụla tozuru ịlụ nwaanyị na mgbe ya lụọ nwaanyị o meghị ihe ọjọọ ọ wụnụ ụkwa ruru mgbe ya gịnị ya adaa ihe ọbụla mmadụ zuru oke ime ya mee ya mgbe ahụ ya na ihe ọma n'anya ya mee gịnị gbaa ndụ ihe ọbụla ruru ime kwesịrị ime ememe anyị ememe e mee ya mgbe ahụ ya mee gịnị ya dịrị jụụ maa mma mana ị bịa dịka nwa nta na-etobeghị eto ya wara ọgọdọ unu ma na a na-asị na nwata etoghị eto wara ọgọdọ ikuku buru ọgọdọ ya mee gịrị ya burunu nwata ya wụ na mgbe ahụ nwa ahụ erubeghị ụkwa ahụ erubeghị oge ya mana o tozuo etozuo gbaa mgbọrọgwụ ọ na-eme ihe ihe na ihe niile ike ekwe na ike na-ada ekwe na ekwe na dike na-adakọ ịma na ekwe na dike na-adakọ ya gịnị ya wụ ihe e kwuru ka a na-eme ya bụ ihe ọbụla nwere mgbe ka anyị na-eleba anya ihe ọbụla anyị na-eme ka anyị na-eme ihe anyị kwesịrị ime mgbe anyị kwesịrị ime ya ihe ọbụla ruru oge ya gịnị e mee ya mgbe ahụ ụkwa ruo oge ya gịnị ya adaa otu ọbụla ọ sọgodu ụkwa ha ọ gaghị ada anakwana ahụ ya ahụ mana o rughị arụ mgbe ọ sarụrụ ya mee gịnị ya adaa e buru ya ihe ọ bụla e mere mgbe e kwesịrị ime ya ọ kwara ka a na-akpọ na eme mara ya nwa mma ya bụ ka anyị nebe anya ka anyị si ebi ndụ na mmemme na ihe dị iche iche anyị na-eme anyị na-emekwa ya dịka mgbe o kwesịrị gịnị ịwụ ya nọ ka anyị ghara wara ọgọdọ n'oge na-erughị eru ka ọ ga-abụ ụkwa ruo oge ya mee gịnị ya adaa